bandakucha wa lero israeli inaponya mabomba ku irani taona vidiyo imene ikuonetsa air defense ikuphulitsa mizinga. Akuluakulu a Israeli sanayankhule chilichonse kapena kutsimikiza nkhani imeneyi. Koma America yatiuza kuti mabomba amenewa aphulitsa barracks ya asilikali. Apapa sitikudziwa amene akunena zoona. Chifukwa last week Iran itaponya mabomba ku Israeli, Netanyahu analetsa atolankhani kupita kuti akaone kapena kujambula malo amene anakhudzidwa poyamba analengeza kuti palibe amene wafa ndipo mizinga yambiri anayigwetsa patsogolo pake zinaululika anthu 11 anavulala barracks inaphulitsidwa komanso munthu mmodzi anaphedwa leronso irani ikutiuza kuti palibe chimene chachitika koma mbiri ikumveka ndithu barracks imodzi yawonongedwa dziwani kuti maiko amenewa amaderana chodziwika bwino pamenepa ndi chonena kuti aphulitsana zinthu zambiri zawonongeka koma kupanga propaganda kuti asapuse israeli sinaulule zoona zenizeni zimene zinachitika last week komanso irani ikulephera kunena zoona pa zimene zachitika lero onsewa afuna kuoneka ochenjera komanso amphamvu pamaso pa dziko dera limene israeli inapanga ataki ndilofunikira kwambiri isfahan city ndi imodzi mwa matawuni apamwamba ku irani amapangirako manyukliya mabomba zida za nkhondo komanso kuli barracks yaikulu kwambiri ya asilikali bungwe loona za nyukliya pa dziko lonse latsimikiza kuti israeli sinaononge nuclear facility komabe tension ku middle east ili very high ambiri akukhulupirira kuti irani iponyanso mizinga ina ku israeli anytime from now america france komanso britain achenjeza nzika kuti zipewe kupita ku israeli australia yauza anthu awo amene ali kumeneko kuti achoke mwachangu zinthu zisanafike povuta ndiye timafunsa kuti chakwera akudikira chani osachotsa anzathu amene ali kumeneko tinaziona ku iraki 2003 ma indians amene amagwira ntchito anaphedwa pa nkhondo mitembo yawo ndi kuyikidwa mass grave boma likuyenera kuchita machawi kuteteza anzathu amene ali ku israeli kuti tisadzaone zimene zinachitika ku iraki tikukumbukira 2011 pamene kumachitika chipwirikiti ku libya kunali anzathu kumene kuja amene amachita za maphunziro bingu wa mutharika sanachedwe anaonetsetsa kuti anthu amenewa abwereko 2016 panali azimayi ena amene amazunzika ku kuwait peter mutharika anaonetsetsa kuti anthu amenewa abwereko lero tikudabwa mizinga ikuphulitsidwa kupita ku israeli mizinga ina ikuphulitsidwa kupita ku irani zomwe zikuonetsatu kuti nkhondo yatsala pang'ono koma chakwera wangokhala chete akudikira zivute kaye kenaka ayambe repatriation chaka chatha kumachitika cyclone freddy inalengezedwa ndithu within two weeks kuti kuchitika zimenezi chakwera anali ku qatar kudyerera pamene cyclone freddy anachitika anthu ndikumafa ndi pamene anabwera ndi kumapanga act sitikufuna kuti zimenezi zichitikenso kumeneko ku israeli ndikunena pano mafuta akubisidwa ku mphanga zapansi ku israeli kuli dera lina lotchedwa negev kuli nkhokwe zambiri zosungira mafuta akuchotsa mafuta amenewa mu nkhokwezo ndi kumawakwirira pansi netanyahu akuopa kuti irani ikhoza kupanga tageti malo amenewa mbandakucha wa lero israeli yapanga tageti malo amene amapangira mabomba manyukiliya komanso kuli barracks yaikulu ku irani ndiye akuopa kuti irani ikhozanso kubwenzera pochita tageti malo amene amasungira mafuta komanso ma airbase ndi chifukwa chake ayamba kusunga mafuta pansi pa nthaka zonsezi ndi zizindikiro zonena kuti nkhondo yatsala pang'ono president wokonda anthu ake panopa wayamba kale process yofuna kuwateteza anthu kuti asaphedwe ndi bomba la irani anyamata athu aja ali kumunda ndi zophweka kwambiri kuti bomba la irani liwaphulitse president akuyenera kusamala